Good morning, everyone. Thank you for all my fans. Asị m ka m bịa kelee unu, ka m bịa sị unu ndeewo nụ. Abịa m ka m gwa ndị Igbo niile okwu. Ihe m na-ekwu taa bụ maka marriage. Anụkọta di na nwunye n'ala Igbo. Kedu ihe bụ ịnụkọta di na nwunye? mana a bịa na ịnụkọta nwunye n'ala Igbo ndị Igbo na-eme marriage ndị Igbo na-aga ọfụma a bịa na ihe gbasara ịnụkọta nwanyị n'ala Igbo otu e si eme ya n'ala Igbo nwoke nwanyị na-enye nwoke nsọpụrụ n'ala Igbo otu a ka o si dị na ị watch kwa ọ kwa otu a ka o si dị na baịbụl the only different one dị na baịbụl bụ na baịbụl apamitirọ ka a nụọ nwaanyị naabọ mana ndị ala igbo pamitiri gị nụọ nwaanyị gị nụọ e, e, ụmụ nwaanyị as many as ị chọrọ mana o nwere ihe m ji na-ajụ sị na ị watchịa ihe ahụkwa ndị igbo a na-asị ndị igbo nụọ nwaanyị naabọ ma ọ nụọ ịtọ ma nke a kedu ihe mere a nụọ nwaanyị naabọ n'ala Igbo ọ dara aga nke ọfụma o nwere ihe m chọrọ ikwu wee na-asị na ihe na-acause ya ọ na-abụ nwoke n'ala Igbo jebe ịnụ nwaanyị ọ na-enwe reason majority ụmụ nwoke jebere ịnụ nwaanyị ịbụa n'ala Igbo a na-eji iwe o nwere ike onye nke izizi nri ya mebi na ọ mụtara nwa maka ihi na ọ mụtara nwa emegbugidogi ya megbuo ya iru megbuo ya azụ a bịazịa sị mba ngwa ị ga-eje ka ị nụọ nwaanyị ọzọ onye a jebezi o were iwe onye nwa bụ nke mbụ ihe izizi nke ịbụa na-abụ o nwere ike nwaanyị amụchaa nwa agwa nwaanyị ahụ adịrọ mma family ma onye ọbụla agbakọ sị mba agwa nwaanyị ahụ adịrọ mma agaghị asị ka e, anaghị asị ka e nwee ndidi a ga-asị mba ka e je nụọ nwaanyị ọzọ e je nụọ nwaanyị ọzọ nke atọ o nwekwara nwaanyị nwere ike bịa mụọ nwa mụta ịbụa mụọ ụmụ nwaanyị nwaanyị n'ala Igbo ma ị mụrọ nwoke ị mụrụ nwaanyị mụrụ nwoke a ha na-ewe ya sị na ị mụtabeghịkwa nwa onye a ga-abịazi sị mba ka e jebe ka e je nụọ nwaanyị ọzọ ihe ndị a niile bụ ihe na-akpata ndị Igbo ji eje ka e je nụọ nwaanyị onye a jezie jee nụọ nwaanyị ọzọ ọ nụọ nwaanyị ọzọ a maka ịma na o ji iwe one o jiri anya ya anya ya ahụ bụ ọ saha anya na mmiri wee jewe nwaanyị ịbụa ahụ na-abụkebe ọ na-abịa ọ na-ebu ọgụ abịa and ihe na-eme na ọ da adabara nwaanyị naabọ ada adabara ndị Igbo bụ maka ọ na-abụ nwaanyị ya nke ịbụa ahụ bata nwoke ahụ bụ onye lụburu nwunye ya nke mbụ ọ ga-ewuru power niile wee nye nwaanyị abụọ n'aka yes o wuru power niile o tinye nwaanyị o jewe party ọ kpọrọ nke abụọ ọ chọọ eweta ego o nyekarịa nke ahụ karịzie nke izizi mụgoro ụmụ nọwagoro ya na ya so taa afụfụ ana m ekwu ihe niile a bụ ihe na-eme ọ na-eme na nwaanyị ịbụa ada adabara ndị Igbo nwaanyị ịtọ ịbụa adababeghị ọ bụrụzie nke ịtọ ọkwenye ka m ji wee na-asị ị bụrụ onye Igbo mana ị na-emake attempt n'obi gị sị ka i je nụọ nwaanyị abụọ ị na-eje ka i je nụọ nwaanyị abụọ na-eji iwe ọ bụghị na nwunye gị nwụrụ anwụ ọ bụghị na nwunye gị maybe walk away out of your marriage jụ na ọ chọghọzi sị na ọ chọghọzi ọ bụghị na o nwere ihe dị iche bata n'aka mana ije ọsụrụ pụọ sị mba ị ka nwekwa nwaanyị a maka na ọ mụrụ ofu nwoke ma ọ na ọ mụtaha nwoke na ihe ndị a merụ gị like ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ ịnụta ọzọ ka ha mewe competition ihe a niile bụ ihe ndị Igbo a na-ebu n'obi ọ na ị nụtazia ya na-emegbu ya ndọrọ ndọrọ a na-azọ ma a nụọ nwaanyị ọzọ adịrị easy wee na-asị ihe a na-egbukewe nwoke ihe na-egbu nwoke n'ezinụlọ bụ nwaanyị ịnụ nwaanyị abụọ mana a sị na ndị ugwu ha nụọ nwaanyị abụọ ha da eji iwe ha da eji maka na ihe mere ha na-anụ ya n'ụdị na ị na-anụ ya ị gaghị n'iwe na ị na-anụ ya n'omenala ihe e kwesịrị ime ọ na-eme ha nụọ ya a nụcha nwaanyị nke izizi wee nụọ nke ịbụa nke ịbụa bata ọ ga na-enyekwa nke izizi nsọpụrụ ego ahụ ma ihe niile a ka na-enye nke izizi a ka ga na-enye ya ya ọchị nke ihe ya nwa ga na-eke eke nke izizi power nọ ya n'aka ọ chọọ ịnụ nke ịtọ a ga-esikwa n'isi wee na-erespect wee ruo ebe a mana a bịa na be anyị ọ dịghị otu a a na-esi n'ọdụ wee na-adụ ndụ ma akasị e, ka nye ndị mmadụ ndụmọdụ ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ị nụgo nwaanyị ịbụa na i meela mistake eme adịghị m asị gị ka ị chụwazie nke ị nụrụ anyị na ndụmọdụ m na-enye gị taa emezila ije si n'ọdụ i wee mee isi na be gị na ọ gaghị adaba biko ọ na-emebi ihe ebe family ọbụla a nụrụ nwaanyị abụọ mụọ ụmụ ọ na-enye nsogbu o mebichana ihe n'ala Igbo m wee na-ayọsido biko ndị Igbo ka a ghara ijiri ejizi iwe wee na-eje na-anụ nwaanyị na ị nụta nwaanyị nwaanyị ofu ahụ bụ nwunye gị mebe ya ọfụma ọ bụrụ na ị mụtahụ nwoke jee mere nwoke adopt ụwa anyị nọ kịta chi emechara ihe niile ọ dịkwuoro anyị ma easy asịzina na achọrọ m ọbara m achọrọ m ọbara m i nweta nwa ahụ adopt otu chineke si wee mee anyị adopt i wee zụọ bịa zụọ ya n'ime chineke ọ ga-emekwa nwa ahụ ga-adị ka nwa gị bụrụkwa nwa gị m wee na-ayọ ụmụ nwoke sị biko unu emezina ya ọkwa nnukwute mistake ọ na-emebiri anyị ife n'ala Igbo ọ bụrụ na ị na-anụ onu m n'ụtụtụ a depend na ebe i si wee na-anụ onu m biko m na-asị gị like yara m post a shiara m ya chukwu ga-agọzi gị